Nke mbụ bụ nkọwa banyere alụmalụ di na nwunye, ịkọwa ihe bụ alụmalụ di na nwunye. Alụmalụ di na nwunye malitere site n'okike ụwa. Nke a pụtara ihe n'ime akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ Mkpughe, n'isi nke abụọ, malite n'amaokwu nke iri abụọ na atọ wee luo n'amaokwu nke iri abụọ na anọ, ọ kọwara otu Chineke siri jikọọ nwoke na nwaanyị mbụ, ha abụọ wee bụrụ otu site n'iwere otu mkpịsị ngụ ya wee kee nwaanyị. Ọ bụ site na ihe ndị a kpatara na nwoke ga-alakwuru nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu. N'otu aka ahụkwa, ọ bụrụ na e webata ya n'omenala ndị Igbo, alụmalụ di na nwunye bụ njikọta dị n'etiti nwoke na nwaanyị ka ha wee bụrụ otu ma nwee ezinụlọ nke ha. Alụmalụ di na nwunye bụ njikọta dị n'etiti nwoke na nwaanyị ka ha bụrụ otu ma nwee ezinụlọ nke ha. I nwekwara ike ịsị na alụmalụ di na nwunye bụ ijikọ nwoke na nwaanyị ka ha bụrụ di na nwunye dị ka o siri dị n'omenala. Ama m na ị ghọtara ihe m kọwara ugbu a. um A bịa n'ala Igbo n'oge gboo,

ọrụ aka ndị ọzọ dị iche iche maọbụ ụzọ ọzọ o si enweta ihe ndị e ji enyere ndụ aka. Ọ bụ nke a na-egosi na nwoke etozuola ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Alụmalụ bụ nnukwu ihe na ndụ ndị Igbo. Ndị Igbo ejighị ihe banyere alụmalụ egwuri egwu maka na Igbo tụrụ ilu sị na ọ na-abụ agbọghọ tofee onye mụrụ, a jụwazie ọ bụ onye na-alụ. N'otu aka ahụ kwa, okorobịa tochaa ma ọ lụghị nwaanyị, ihe e ji akọwa ya bụ gịnị? Okokporo. Ndị Igbo kwenyere na ọ bụ alụmalụ ga-eme ka ụmụaka di na nwunye mụtara bụrụ ụmụaka ziri ezi n'anya ọha na eze. ama m na ị na-esonye nke ọma. N'atụfughị oge anyị, ka anyị lebanye anya n'ụdị alụmalụ dị iche iche e nwere n'ala Igbo. Nke mbụ gụnyere alụmalụ otu nwoke na otu nwaanyị. alụmalụ otu nwoke na otu nwaanyị. Nke a na-apụta ihe mgbe nwoke lụrụ naanị otu nwaanyị nakwazị ụmụaka ya. N'oge gboo, ndị Igbo na-ewe nwoke na-alụ naanị otu nwaanyị dịka onye aka esichaghị ike mana n'oge ugbua, ọ dịghịzị otu ahụ. n'ihi na ihe dum emeela gịnị agbanweola nke abụọ e nwekwara ụdị alụmalụ otu nwoke na igwe nwaanyị alụmalụ otu nwoke na igwe nwaanyị ọ bụrụ na ị lee anya n'eserese a ị ga-ahụ na mmadụ nọ ebe a bara ụba

alụmalụ nwaanyị na nwaanyị alụmalụ nwaanyị na nwaanyị nke a na-apụta ihe ebe nwaanyị na-alụ nwaanyị ibe ya n'ụdị alụmalụ a ọ bụ nwaanyị na-eme ego nwaanyị n'isi nwaanyị ibe ya ọ bụ nwaanyị na-eje eme ego nwaanyị n'isi nwaanyị ibe ya ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike ibute ụdị alụmalụ a n'ezinụlọ ihe dịka amụtaghị nwa nwoke ọ bụrụ na nwoke lụọ nwaanyị ma ọ mụtaghị nwa nwoke wee nwụọ nwaanyị ahụ ọ lụrụ nwere ike inwe mmasị ịga lụta nwaanyị ibe ya ka ọ bịa nọrọ mụọrọ ya ụmụaka nke ga-anọchi anya di ya ka ama di ya ghara ichi. Ihe ọzọkwa nwere ike ibute ya bụ amụtaghị nwa ọbụla chaa chaa. Ọ bụrụ na nwoke lụọ nwaanyị ma ọ mụtaghị nwa chaa chaa n'ezinụlọ ya, nwaanyị nwere ike ime gịnị? Ịga lụta nwaanyị ọzọ ka ọ bịa mụtara ya nwa nwoke nke ga-anọchi aha di ya. Ụdị alụmalụ ọzọ e nwere n'ala Igbo bụ ikuchi nwaanyị. Nke a pụtara na nwa nwere ike iweghara nwunye nna ya ma ọ bụrụ na nna ya nwụọ. Ọ bụrụ na nwoke nwụọ n'ala Igbo, nwata nwoke ọ mụtara nwere ike ikuchi nne ya ma ọ bụkwanụ nwanne di ya ekuchie nwaanyị ahụ. Ama m na ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Ma tupu e mee nke a, a na-emekwa omenala ụfọdụ n'isi ya bụ nwaanyị tupu nke a dịzịa ile ka nwata ụmụaka niile nwaanyị ahụ na-amụta wee bụrụzịa nke onye ahụ mee gịnị?

Nke a pụtara na oge ihe dị otu a mere, ụmụaka niile nwata nwaanyị ahụ ga-amụta ga-eme gịnị? Ga-azawazi aha nna ya bụ nwaanyị mee gịnị? Mụtara ha. Ama m na ị ghọtara ihe niile m kọwara banyere ụdị alụmalụ dị iche iche. Ihe ọzọ